Ayaka o, egwu dị ya. otu a ka anyị si wee bata n'oge ndị Igbo n'oge ama Igbo anyị ga na-ekwu wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma Igbo na-ege ntị odogwu odogwu ka ị bụ Igbo na-ege ntị anyị na-ekwu na-ekwusi ike wee na-asị na o nwere ọtụtụ n'ime ndị Igbo a ga-alụrụ agwụ agwụ dị ha n'anya a ga-awanye ha ọkụkọ n'anya kee ka i si wee bụrụ onye Igbo ị na-ata akwụ na-ara akpụ anya ị na-ata abacha na-ara akpụ anya ị bụ omecha ncha kedu ka i si wee dịrị n'isi chọọ ka ị nọdụ na ndịda kee ka i si wee biri n'elu chọọ ka i biri n'ala kee ka i si wee na-ala ofe chọọ inokọcha ma garị ma akpụ dị nso ị bụ omechancha kedu ka i si wee bụrụ gọmịna na-achọ ịbụkwa onye na-achị achị kedu ka i si wee bụrụ minista na-abụkwa onye ị na-achị achị kedu ka e si wee nye gị ego maka obodo gị rie president general ndị obodo ị na-eri ego ndị obodo ego gị igwe na-achị obodo ị na-eri ego ndị obodo ego gị igwe bụkwanụ maka ihe ndị oyibo na-akpọ tradition and culture omenala na ntọala igbo ọ nyanwa ka igwe na-ejide aka onye eze ekunie na-achịkọta obodo nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ PG na-afụ maka ndọrọ ndọrọ dị n'obodo na-afụ maka ihe a na-akpọ politiks dị n'obodo igwe abụghị onye politiks igwe bụ ka obodo dị mma o tosiri ka i nezime anya mara nke ị chọrọ ịbụ maka na ayaka ọ gụrụ egwu sị onye nzuzu gbuo nwanne gị ka ị chịba ụfọdụ ndị Igbo na-egbu nwanne ha ka ha chịba ụfọdụ ndị Igbo na-egbu nwanne ha ka ha chịba i gbuo nwanne gị ka ị chịba ị bụrụkwana n'ezigbo onye Igbo ee eh? ajụjụ ka m jụrụ ewekwala iwe o maka otu o si eme ayaka ka ayaka si ekwu okwu otu o si emekwa agụba ụzọ agụba ụzọ a na-ekwu otu ahụ ee ọkụkọ na-atụ n'onu n'onu kpatalụ ndị ji eme n'ụbọchị abịa ha ebila amara ntị alụsị inwe okwu ya ife a na-ana eme na nkịtị na-ezime anya e nye gị ka ị na-achị obodo ị bụrụ agadi nwaanyị ekunyelụ nwa na-ajụzikwa na a sịrị ya tagbuo ekunyere nwa ka ị tagbuo ị bụ eze obodo ị bụ eze obodo mana ị chọrọ ịtagbu ndị obodo ị na-achị ọchịchị nchịgbu onye kwụrụ ọtọ e betuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa onye kwụrụ ọtọ e betuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa ọ bụrụ ihe ị pụtara ị dịkwa ndụ kedu ka e si ata abacha ala akpọ onye bụ omecha ncha agụba ụzọ na-ajụ gị ị mara nke na-ememe ma anyị ememe egbuzila mmadụ elezina ibe gị ego ị pụtara ụwa fụ ego ị ga-ahapụkwa ego naa cheta ihe solomon kwuru na ihe niile bụ nkịtị nkịtị na ịchụ ikuku ị rụọ ụlọ elu rụọ ụlọ nnukwu rụọ ụlọ nta rụchikọ obodo ụlọ estate niile gị nwa nwe ahịa niile gị nwa nwe moto dị n'ụwa gị nwa nwe ụzọ niile dị n'ụwa gị nwa nwe mbọsị ị ga-anwụ o nweha ofu ke a ga-afọnyere gị n'ime akpati gị o nweha ofu ke so gị ana o nwee nke a nwara anwa tinyere gị ndị mmadụ ga-abịa ịbọrọ ya were dịrị ndụ cheta ife mere n'oge nke mbakwe mgbe o jiri ọlaedo wee lie nwunye ya ọ gịnị mere ndị ọka agụụ bịara bịa bọrọ ya were mere ihe dị mkpa i che na nke gị ga-apụ iche nke gị agaghị apụ iche nwanne m nke gị agaghị apụ iche o nwehu nke i bu ana o nwerọkwa nke i bu ana nwanne m i che na o nwere nke i bu ana ị na-aghọgbu onwe gị tabam ị na-aghọgbu onwe gị kpacham ị na-aghọgbu onwe gị jiri nwayọọ maka ị gaghị emetewu ihe dị na ya ihe dị n'ụwa dị na mbei na mbei matakwa na a kpara ya akpa nwaanyị wee mụta ibi ya ma e wepụga na a ga-akpa ya akpa nwaanyị amụta ibi ya nwaanyị etosighị ịmụta ibi ya ọ hakwa nke ọ dị n'olu n'ụbọchị nke tata mana ihe m na-ekwukarịcha mụnwa bụ agụba ụzọ a sịrị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma mana ọ pụrụ onwere agaghị enweta ọ pụrụ onwere agaghị enwetakwa gị nwa na-ata abacha na-ala akpụ anya bụ omecha ncha ị gaghị enweta ya ọ ghọtachara ihe ụkpaka mere ada esi n'elu ụkpaka aritu ị gba moto ukwu gba moto nta cheta na o nwena ndị buru gị ụzọ wee naba ị ma ebe ha nọ gị nwa na-achọ bilion bilion milion milion trilion trilion kwadrilion kwadrilion ole ka ị ga-ebu wee naa mmụọ ọ gwụchakwa ka ọ dị n'ọnụ cheta chegharịa chọọ chukwu kịta ị ka dị ndụ kịta ị ka na-emegharị cheta ndị ahụ meburu mbụ ndị dị ndụ kedu ka ha dị kedu dị